Hello again, everyone. Moni nonse kachiwiri wina aliyense. In recent days, the world has become aware of the dangers of infectious diseases. Inu mukudziwa kuti masiku apitawa dziko lapansi lakhalatu liri lokhudzikatu ndi matendatu opatsirana. Every year, thousands die of malaria, TB, AIDS, and now the coronavirus. Chaka china chilichonse anthu mazana mazana akumwalira ndi malungo, uh, TB, uh, komanso AIDS komanso mu tsiku la lero pabwera tsopano coronavirus. I want to speak today on the greatest global disease, the disease of sin. nde inetu ndikufunatu ndilankhule mu tsiku la lerotu nthenda yayikulu kwambiri pa dziko lonse lapansi ndipo nthenda imeneyi dzina lake imatchedwa kuti uchimo The Bible tells us that sin is infectious. baibulo limatiuza ife kunena kuti uh, tchimotu uh, ndiloopsa kwambiri ndipo limafala kwambiri Sin affects our minds, our words, and our actions. tchimo limagwiratu maganizo athu uh, magani, uh, ntchito zathu komanso tu uh, maga- malingaliro athu The Bible tells us that sin is contagious. ndipo baibulo limatiuza ife kunena kuti uchimotu ndi wopatsirana Sin not only affects you, but you affect others. uchimotu sumangokukhudzani inu nokha komanso inu mumakakhudza nawo anthu ena The Bible tells us that sin is painful, ndipo baibulo limatiwuza kuti uchimo ndi woopsa kwambiri The consequences of sin are broken homes, broken hearts, and broken lives. ndiyetu zotsatira za uchimotu ndi mabanja osweka miyoyo yosweka komanso um, nyumba zosweka The Bible tells us that sin is deadly. ndipo baibulo limatiwuza ife kunena kwakuti uchimo ndi woopsa kwambiri Sin is a terminal illness that results in death. ndiyetu tchimotu ndi nthendatu imenetu siimasiya munthu kukhala ali moyo ndipo ma- mathero ake zonsetu ndi imfa basi We read in Romans chapter 6, verse 23, that the wages of sin is death. ndiye timawerengatu pa aroma chapter chake cha 6 ndime yake ya 23 kuti pakuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa Is there a cure for sin sick souls? kodi nanga pali machiritso a nthenda imeneyi ya uchimo Is there a remedy for the disease of sin? Kodi pali kuchira kwina kulikonse kumene tikho- tikhoza kuyembekezera kwa nthenda imeneyi ya uchimo? Thank God that He has provided the cure. tikufuna tithokoze ambuye chifukwa iyetu anaperekatu machiritso a nthenda imeneyi The apostle John wrote in 1 John chapter 1 verse 7 that the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. mtumwi yohanitu pa 1 yohani chapter 1 verse yake 7 imatiwuza kuna kuti mwazi wa yesu khristu mwana wa mulungu utitsuka ife kutichotsera chosalungama china chilichonse Sin is incurable by human effort. uchimotu pakuyesetsa kwa munthu wina aliyense ndi nzeru zake nzosatheka kuti uchire Your prayers, good works, or penance cannot cleanse one sin. mapemphero anu komanso ntchito zanu zabwino komanso kudzimana kapena kudzisa, kudzimana nokha palibe chimene chingachitike kuti uchimo ukachire The disease of sin is clean- cleansed by Christ alone. nthendatu ya uchimotu imayeretsedwatu ndi khristu ambuye He went to Calvary's cross and shed his precious blood. iyetu anapita pa mtanda wa kavari nakakhetsa mwazi wake pamenepo His blood, speaking of his death, can cleanse you from every sin and any sin. ndiye mwazi wake umene ukulankhula za imfa yake ukhoza kukutsukani lerotu pa tchimo na lililonse ndipo pa machimo onse Jesus Christ rose from the dead and is waiting to save you now. yesu khristu anauka kwa akufa ndipo akuyembekezera kuti akutsukeni inu tsopano The cure for the disease of sin has been provided at no cost to you. ndetu machiritso a uchimotu anaperekedwa kwa inutu pa mtengo waulere popanda kulipira kan- kena kalikonse kupita kwa inu It is freely available. ndetu zimene zikupezeka mwaulere It is received when you repent of your sin and trust in the Lord Jesus Christ as the only remedy. ndipo chimalandiridwatu chimenechi pamene inutu mulapa machimo anu ndi kuika chikhulupiriro chanu pa yesu khristu kukhala mpulumutsi wanu Will you take him today as your Lord and Savior? kodi inu mu tsiku la lero mumtenga iye kukhala mbuye wanu komanso mpulumutsi wanu It's your choice. ndiye ichitu ndi chisankho chanu chimene muyenera kuchipanga

Koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ife mtendere chinamgwera iye, ndipo ndi mikwingirima yache ife tachiritsidwa. Thank you again for listening, and will you avail today of God's remedy for the disease of your sin? Ndi zikomo kwambiri chifukwa choti lero uh, mwamvetsera uthenga umenewu komanso mu tsiku la lero mupange chisankhotu uh, choona kuti mu- mukalandiretu machiritso amenewotu amene Mulungu wapereka pa nthenda yanu ya uchimo.